Su tratamentu de sos traballadores sardos chin maladias cajonadas dae s'amiantu e de sos familiares de operajos mortos pro neche de sas matessi maladias est diversu dae sos àteros. Non podene godire de benefìtzios previdentziales e no ana tutela sanitària che a chie at traballau in àteros istabilimentos de continente. Est su chi iscrivet a su ministru de sa Salude e de s'Ambiente su senadore de su PD Silvio Lai chi at presentau, paris a sos collegas Cucca e Angioni, un'interrogatzione. Semus faveddande de sos traballadores de Ottana, ma fintzas de cussos de Portu Turres, de Assemini e de sa Saras Chìmicos, si leghet in s'interrogatzione. Petzi pro Ottana si faveddat de chentu baranta tonnelladas de materiale bocau in sos diversos repartos o in s'ìnteri de sos traballos de bonìfica. Nointames, ne Ottana ne sos àteros zassos mentovaos s'acatant in sos atos de indiritzu ministeriale. Est prus grave puru chi de sas prus de battoschentos dimandas presentadas a s'INAIL dae ex operajos chin maladias graves pro neche de su traballu chin s'amiantu, mancuna siat istada acertada. Sos traballadores sardos sunt custrintos a pacare de butzaca sas curas e sas visitas ispecialìsticas, ammentat Lai. A sos familiares de sos mortos non li reconnoschent duncas mancu su risarcimentu pro sa morte ligada a cajones professionales. A custu puntu, sichit Lai, est doverosu pro s'Assotziu Italianu Esposti Amianto e Medicina Democràtica a presentare un'espostu a sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro pro Ottana, ma est peri netzessàriu chi bi siat un'interventu pro garantire sas tutelas previdentziales e sanitàrias a totu sos traballadores sardos corfios dae patologias ligadas a s'amiantu. Lai ammentat puru su chi est capitau in unu istabilimentu che a su 'e Ottana in Pisticci Scalo, in provìncia de Matera. In cussu casu, totu sas dimandas presentadas a s'INAIL sunt istadas acollias. Non si cumprendet, concruit Lai, proite su destinu de sos traballadores in sos istabilimentos sardos e de sos familiares issoro siat diversu dae sos àteros. De su duamizesese a oje in Itàlia sos isportivos mortos de repente pro problemas de coro sunt istaos chimbichentos novantaduos. De custos, chimbichentos sessantases sun òmines, chentu otantases chin prus pacu de trinta chimb'annos, chentu e duos fini tesseraos, tres isportivos professionistas. E sa percentuale prus arta pertocat sos calciadores chin su trinta chimbe virgola tres pro chentu de mortos. de comente evitare e prevènnere custas mortes, fintzas chin s'impreu de istrumentos che a sos defibrilladores, nd'an faveddau eris in Nùgoro in s'ìnteri de unu seminàriu promòviu dae su Centru de Formatzione de s'Italian Resuscitation Council de sa Asl. De sa chistione an faveddau espertos e rapresentantes de su mundu de s'isport e de sa polìtica, Mario Palermo, commissàriu de sa Asl, Ida Murtas, responsàbile de sa medichina de s'isport de sa Asl, Roberto Corrias, presidente de s'Òrdine de sos Abbocados, sa cussizera regionale Anna Maria Busia, Sandro Floris, delegadu provinciale de su CONI, a coordinare sos traballos b'at pensadu Roberto Bettocchi. In sala bi fin atletas, dirigentes de sas sotziedades isportivas de su territòriu chi cada die depen assicurare a sos atletas conditziones de seguresa siat chin bisitas mèdicas, siat dande a sas sotziedades sos mèdios tecnològicos pro parare fronte a sos problemas. Sos espertos an faeddadu de comente minimare sos casos pro mèdiu de sa preventzione, chin bìsitas ispetzialìsticas pro seiare patologias a rìschiu e chin istrumentatziones adatas a interventos de emergèntzia. Sas sotziedades isportivas difatis su prus de sas bortas afrontan problemas econòmicos graves, ma sa presèntzia de unu defibrilladore podet fàghere sa diferèntzia. In Itàlia sos utentes de Facebook sunu bintichimbe milliones e unu miliardu in su mundu, petzi in Nùgoro sos iscritos sunu trintunu miza. Nùmeros mannos chi unu chi faghet impresa e cheret àere unu locu in unu mundu commerciale globalizadu non podet non picare in cussideru. E pròpiu pro fàghere isfrutare in sa menzur manera sas potentzialidades de sos mèdia sotziales, fintzas a sos imprendidores nugoresos prus minores, sa Confcommercio de Nùgoro e Ozastra at promòviu su cursu I Canali Social per l'impresa messi in pratica, chin su docente Maurizio Battelli, unu de sos espertos italianos prus mannos de marketing. Sas aziendas chi ant partecipadu fin una sessantina e ant arretziviu cussizos pro ammaniare un'istrategia commerciale curreta. Pro acatare clientes in sos media sociales bi cheret contipizu e professionalidade, ca oramai semper prus pessones impreant sa rete pro facher còmporas o pro acatare sa localidade e s'istrutura ricetiva pro andare in ferias chi cumbenit de prusu. Attività sportiva e crescita, intelligenza agonistica, come aiutare i figli a vivere bene lo sport est s'argumentu de unu seminàriu promòviu in Nùgoro dae sa Sotziedade Polisport e dae sa FIGC chi òperat in su fùbalu giovanile. A s'aula magna de su Liceu Scientìficu Isportivu Fermi sunt acudios espertos, rapresentantes de sas istitutziones e de su mundu de s'isport. A sos traballos, coordinados dae Salvatore Boeddu, dirigente de sa Polisport, ant picadu parte Marilisa Marianella de s'Universidade de L'Aquila, Fabio Zarra, psicòlogu de s'isport e de su Casteddu, Andrea Mameli, responsàbile de s'isportellu de ascurtu de sa Polisport, Andrea Soddu, sìndicu de Nùgoro e Sebastian Cocco, assessore a s'isport, ant batiu su saludu de sa citade. Su Nùgoro s'est allenande pro sa trasferta de Olbia contra un'iscuadra chi a pustis de àer mudadu propiedade est chircande de acatare un'assentu in su torneo. Sos nugoresos in s'ùrtima partida ant pèrdiu chin su Grosseto, ma ant mustradu de èssere un'iscuadra forte. S'obietivu de sa formatzione allenada dae Marco Mariotti est cussu de sichire chin impinnu e de mantènnere s'atza bida fintzas a como. In trasferta s'iscuadra rendet meda e duncas cheret sichire a bìnchere fintzas a como sas partidas chi at bintu sunu ses e.